Ndiphatikizenso kuti ndinachenjezanso kwa amene tikugwira ntchito m'boma amene tili ndi udindo womayendetsa fetereza ameneyu kupita kwa alimi akafike manambala amene akuyenera kuti akafike. Mkulu wa kampani ya mbewu ya Seedco, a Boyd Luwe, ati kampani iyi ikugwira ntchito limodzi ndi boma pofuna kuti alimi apeze mbewu pa mtengo wabwino. Iwo ayamikira ndondomekoyi ponena kuti ili ndi kuthekera kothandizira kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. Kwa ife makampani opanga mbewu, tapereka ma discount osiyanasiyana kwa alimi uh, kuyambira 5 ena 10 ena 15 percent ichichi nkungovomera kuti mulimi tiyeni timthandize kuti asakadzale mbewu zosakhala bwino chifukwa cha mtengo ndiye ife monga amene tagwirira ntchito ndi boma mbuyo monsemu tiyesesa ndithu kuti alimi uh, tiyesese kuti apeze zipangizo zodzalazi pa mitengo yabwino Mfumu yayikulu Mavwere ya m'boma la Mchinji yayamikira boma pokhazikitsa ndondomeko-yi mu nthawi yake. Mfumu-yi yapempha anthu mderali kuti adzigula fetereza-yo nkukathira kumunda osati kugulitsa. Ine ngati mfumu ndipanga kalondolondo kwa anthu amene asankhidwa kuti fetereza uja agwiritse ntchito moyenera. kuti ndione kuti zinthuzi zagwira ntchito nene kupanga kalondolondo sindingangokhala ayi. Unduna wa zaulimi wati chiwerengero cha anthu opindula mu ndondomekoyi achiwonjezera chaka chino kuchokera pa 530,000 kufika pa 1.1 miliyoni. Anthu omwe apindule mu ndondomekoyi adzigula feterezayo pa mtengo wa 10,000 kwacha kuchokera pa 15,000 kwacha yomwe anthuwa amagulira m'mbuyomu. Margaret Mapando, mbc, Mchinji.
nduna ya zachuma yati ndalama zokwana 247 biliyoni kwacha ndi zomwe zapezeka pa ntchito yothana ndi vuto la kusowa kwa chakudya pakati pa anthu 4 miliyoni ovutikitsitsa mdziko muno nduna ya zachumayi a joseph mwanamvekha anena izi pamwambo olandira cheke cha ndalama zokwana 400 miliyoni kwacha kuchokera ku kampani ya nico zomwe zikupitanso ku thumba lothandizira anthu ovutikitsitsa ndi njala. A Mwanamvekha ati ali ndi chikhulupiliro choti ndalama zonse zomwe zikufunika zomwe ndi K387 biliyoni zipezeka m'masabata akubwerawa. Zambiri mu lipoti ili.
Kubwera kwa kampani ya Nico Group ndi ndalama zokwana K400 million kwalimbikitsa ntchito yoonetsetsa kuti anthu m'dziko muno ali ndi chakudya chokwanira. Wapampando wa kampani ya Nico Group, a Elias Ngalande, ati kampani yawo ipitilira kugwira ntchito ndi boma kuti anthu komanso chuma cha dziko lino chipite patsogolo.
NBS ndi amenenso ali ndi uh, upangiri wina umalimbikitsa uh, zoti mdziko muno musamangokhala njala yobwerezabwereza chaka ndi chaka ndi kudzera ku madepartment ena a ku banki imene uh, kuli upangiri wina umene iwo akuchita nawo pofuna kukwaniritsanso ija tikuti Malawi 2063.
Ndipo nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ayamikira kampani ya Nico kamba kobwera ndikuthandiza anthu ovutikitsitsa mdziko muno. A Mwanamveka apemphanso kampani zina kuti zibwere ndi thandizo kuti anthu asavutike ndi vuto la njala. Siife tokha ngati boma tingathese njala koma kufunika ma organisation kapena ma institutions ngati Nico Group komanso NBS Bank amene tingathe kugwirana manja kuti mavuto amenewa athe. Mmodzi mwa iwo ndi kuti mwina ah, ma bank athu, ma financial institution athu aziyang'ananso mwina kupereka tingongole kwa alimi athu ang'onoang'ono komanso ma mega farmers. Ah, Mwina kuwapatsa ngongole za ma fetereza, komanso kuti agule mbewu. Ndikudziwa pali maorganization ena koma ndi osakwanira. Nzotheka kuti njala imeneyi ithe.
Kuyambira pomwe mtsogoleri wa dziko lino a Professor Arthur Peter Mutharika adalengeza za vuto la njala pa 25 October mwezi watha, mabungwe akunja monga World Bank, Maiko akunja komanso makampani abwera ndi thandizo losiyanasiyana lothandizira kuchepetsa vuto la njala pakati pa anthu pafupifupi 4 miliyoni. Trust Ofesi, mbc Lilongwe. Padakali pano, boma la Japan lati ndilodzipereka kupititsa patsogolo ntchito za ulimi mdziko muno. Izi azinena pa mwambo opereka zipangizo za ulimi zosiyanasiyana kwa alimi a m'boma la Chikwawa. Zambiri mu lipoti la Alufisha Fisher koma akuwerenga ndi Rabson Kondowe. Polankhula pa mwambowu, kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi a Yuichi Oya ati boma lawo lipitiliza kuthandiza dziko lino powonetsetsa kuti chakudya ndi chokwanira. Kupyolera mu ndondomekoyi, mawanja 3,000 omwe akhudzidwa ndi vuto la njala apindula ndi zipangizozi. M'mawu ake, m'modzi mwa ogwira ntchito ku bungwe la Food and Agriculture Organisation, FAO, Yvonne Mmangisa, atsindika kudzipereka kwawo pochepetsa mavuto a njala.
kupereka kwa mbewu zimenezi ndi chithandizo chachikulu kwa iwo chifukwa ndi boma limodzi limene lakhala likuvutika kwambiri ndi ngozi zodza mwadzidzidzi kudzera ku kusintha kwa nyengo ndipo izi zakhala ngati kuwapatsa mphamvu alimi kuwazindikiritsa kuti sali okha alipo ena amene amawaganizira ndipo ali ndi cholinga chofuna kuwathandiza kuti achoke mavuto amene akukumana nawo ndiye tikaona mbuyo dziko la malawi lakhala likukumana ndi nyengo zimenezi munjira zosiyanasiyana pena mvula imene imagwa kwambiri ndikubweretsa madzi osefukira komanso taonanso ngati mu chaka chimene chapitachi mvula imene inali yochepa kwambiri moti anthu ambiri mbewu zawo zinapserera ndipo sanathe kukolola zokwanira mpaka pano tinaona kuti mtsogoleri wa dziko wapanga declare kuti maboma alipo 11 ali ndi maboma amene ali ovutikitsa- aku- avutikitsitsa kwambiri ndi nyengo imeneyi ndipo ichi kwa ife ndi chinthu cha mtengo wapatali chifukwa tikuonetsa tikupanga nawo contribute kuthetsa mavuto ngati amenewa katunduyi ndikuphatikizapo mbewu yachimanga ndi nyemba komanso feteleza zomwe ndi za ndalama zokwana K875 miliyoni.
Pofuna kupititsa patsogolo ndondomeko zosamalira chakudya ndi mbewu ndinso kuti zizikhala ndi mlingo wapamwamba, dziko la Japan kudzera ku bungwe la World Food Programme lapereka makina owunika mlingo wa zotsalira za mankhwala mu mbewu, otchedwa liquid chromatography mass spectrometer ku bungwe loona za milingo ya zinthu mdziko muno la Malawi Bureau of Standards. Chisomo Break wafika ndi lipoti.
poyankhula atapereka makinawa kazembe wa dziko la japan kuno ku malawi a yoichi oya anati tsopano dziko la malawi likhala ndi kuthekera kogulitsa mbewu monga za sesame m'misika yakunja yomwe imaika chidwi chochuluka pofuna kuonetsetsa kuti mbewuzi zilibe zotsalira za mankhwala zomwe zimaika pachiopsezo moyo wa anthu. Bungwe la World Food Programme, WFP, ndi lomwe lapereka upangiri kwa ogwira ntchito ku bungwe la Malawi Bureau of Standards, MBS, wa momwe angagwiritsire ntchito makinawa. Mkulu wa bungwe la WFP m'dziko muno anati cholinga cha bungweli ndi kuthetsa njala ndipo limadziwa ubwino omwe umakhalapo mlimi akakhala kuti ali ndi chakudya chokwanira chifukwa amakhala ndi kuthekera kogulitsa china m'misika ya kunja. Ndipo wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la MBS a Thomas Senganimalunje wati makinawa achititsa kuti chakudya cha m'dziko muno chiziyezedwa mwa ukadaulo. ndi mankhwala aja amathira anthu opha tizilombo m'munda akatsalira m'menemo tizidziwa kuti kodi atsalira mochuluka bwanji chifukwa zikatsaliramo zambiri zimenezozo nzononga pa umoyo wa munthu ndiyeno komwe amapita sesameyo ndi mbewu zina zofanana ndi zimenezi amati akapezamo zinthu zimenezi katundu wathuyu amamukana nkumubweza kuti ayi umu muli zinthu zononga umoyo wa anthu ndiye sitingazidye kudziko lathu zimenezi zibwerere ku malawi ndimakhala ngati kuti alimi aja aluza dzikonso aluza forex pamenepo.
Momwe zateremu ndiye kuti dziko la Malawi likweza chiwerengero cha mbewu za mgulu la nyemba zomwe limagulitsa mmaiko akunja monga a Japan ndi ena chifukwa zizikhala zapamwamba. Ndalama zokwana K2 billion ndi zomwe azigwiritsa ntchito pogulira makinawa komanso kuphunzitsa ogwira ntchito ku bungwe la Malawi Bureau of Standards. Chisomo Break, mbc, Blantyre.
nduna ya za mtengatenga a feston kaupa yati boma layika ndondomeko zosiyanasiyana kuti katundu ochuluka yemwe amalowa mdziko muno azigwiritsa ntchito njanji komanso madoko apamadzi cholinga cha izi malingana ndi ndunayi ndikufuna kusamala misewu ya mdziko muno A Kaupa anena izi ku nyumba ya malamulo pomwe amalankhula pa zomwe unduna wawo ukuchita pa ntchito ya za mtengatenga. Iwo ati nthambi ya za mtengatenga ndi nsanamira ya chuma cha dziko lino. Tili zambiri mu lipoti ili.
Polankhula mu nyumba ya malamulo, nduna ya za mtengatenga a Feston Kaupa ananena fundo zomwe boma layika pofuna kukonza nthambiyi. Iwo anati boma likupitiliza kukonza njanji kuti katundu azifika mdziko lino mosavuta kuchokera ku mayiko oyandikana nawo. Cholinga chathu chachikulu makamaka ku nkhani ya kayendedwe ka katundu ndi koti tichotse katundu amene ali wamkulu kwambiri, wolemera kwambiri, asamayende pa msewu, aziyenda pa njanji kapena azikayenda pa masitima pa Lake Malawi. Ndiye chifukwa cha cholinga chimenechichi tikufuna kuti tikonzenso njanji zathu, tikonzenso sitima zathu. Tikakonza njanji zimenezi ndiye kuti katundu wathu wambiri samayendanso pa msewu. Chifukwa pamene katundu wolemera akuyenda pa msewu, ndi chifukwa chake mukuwona kuti misewu yathu ikumakhala yowonongeka, ikumawonongeka mu nthawi yochepa kwambiri. A Kaupa anati boma likukonzanso zogula sitima ina ya pamadzi yomwe ilowe m'malo mwa MV Ilala ponena kuti sitimayi pakadali pano ndi chiopsezo pa umoyo wa anthu ndipo sikoyenera kuti ipitilire kuyenda. Iwo ati achita chotheka kuti apeze njira zogulira sitimayi. Ilala ndi yokalamba. Panopa Ilala ili ndi zaka 74. Ndi chiopsezo kwambiri oti ngati unduna tili pakalikiliki kuti Ilala ichotsedwe tipeze uh, sitima ina. Talankhulanapo ndi anthu ena aku Germany alipo amene akukonzeka kuti atithandize, anzathunso aku China akukonzeka kuti atithandize ndi enanso. amene tikukambirana nawo panopa.
Ndunayi inatinso khumbo la boma ndi kutukula maulendo a pandege pokonzanso mabwalo a ndege m'dziko muno. Chinsisi Moyo, mbc Lilongwe.
mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku mbc ndipo madzulo ano muli ndine Simon Boyce ndi mzangayo Linly Mponda tiyeni tionenso mitu yake boma lakhazikitsa ntchito yogulitsa mbewu ndi fetereza zotsika mtengo M'chaka cha 2025 kufikira 2026, unduna wa zachuma wati wapeza ndalama zokwana K247 biliyoni zogwiritsa ntchito pothana ndi vuto la kusowa kwa chakudya ndipo mchitidwe owononga ziliza m'manda ndi cholinga chofuna kuba zitsulo ukupitirira mu mzinda wa Blantyre.